Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma pologalamu osiyana siyana zochitika ziko lathu lino zigawo zonse. Ife a Lahiri K TV chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani.
Ndithu kumeneko ndiye kwa matanda usiku wathawu zomwe zachitika kwa tiye matanda tikukuwuzani kuphwasula mabenchi mashopu ndi zina zotero chifukwa choti mademo onena kuti aluza zisankho koma nkhani si imeneyi inali mademo yanthetsa ah, anthu obwera achoke so nkhani yake ndi imeneyi anthu akumwera ndi anthu ena onse obwera achoke so kunali kuwononga monga muoneramo kulibe chinthu chabwino kuno chonde mabungwe ndi ena otero mutithandize kuti ah, tithandizike bwanji timayesesa kudandaula ku polisi kuti koma siziphulanso kanthunso komwenso ayi monga muoneramo phwasula phwasula zonse zinthu zooneka papazi konso mutha kuona mene kuphwasula phwasula kulibenso chabwino iyayi so amabungwe tithandizeni kuti titetezeka bwanji ndife amalawi Sokamakambeni sindimaopa wina aliyense ndimafuna ndiyankhulepo pa zotumbwa zimene akuyankhula mwana uyu otchedwa kuti vitumbiko mumba ine sindimafuna kuti ndiyankhule china chilichonse pa zisiru izi koma ndifuna ndiyankhulepo ndimafuna ndingowauza vitumbiko mumba amene akuwatuma kaya ndi kulira chifukwa cha kuluza zisankho kaya ndi kuziganizira pa zonyansa zimene akhala akupanga mu zaka 5 izi ndi kumaziona atakafera ku ndende nde mwaona kuti mudziyankhula motumbwa Amalawi tinakukanani tinakuponyani kunja kwa mdalitso mulungu anakukanani kukuponyani kunja kwa mdalitso dziko linakuthamangisani chifukwa cha zonyansa zimene mmachita mdziko lino kukhapa anthu kupha anthu kudulisa dzinthu osamva zonena za wanthu ma civil servant kukhapidwa anthu kuphedwa ndimafuna ndikuwuzeni Mwina mumayembekedzera kuti dziko litha kukusankhani mu nthawi imene a Malawi amadya chiteze, a Malawi akulephera kugula fetereza, a Malawi ali pa mzere fuel kulibe, a Malawi akulephera kugula chimanga chadula, a Malawi mtendere alibe, a, a, a, a, ufulu wa democracy watha, amalawi akuyankhula nkuwakhapa kuwatumiza azigawenga ena kuphedwa kumene mumaganizira kuti mudzimenezi mutha kuchoka voti ya malawi congress party ayi zikomo kwambiri ineyo chimene chandibweresa pano ndi chenjezo kwa abvitumbiko mumba ndikutheka kuti mu 2020 pamene chipani chanu chakupha chipani chanu chokhapa chipani chanu cha mbuli mabulutu osazindikira kayendesedwe ka dziko chimalanda boma la tate mpulumutsi profesa arthur peter mutharika inu avitumbiko mumba munali mwana ndimafuna ndikuwuzeni chonchi kunena kuti mukalimbana ndi zopusa zimene mukumalemba pa samba lanu la mchezo mugwa nazo mmavuto mutagwa kale mmavuto mo ndibweredze avitumbiko mumba profesa arthur peter mutharika si saizi yanu profesa arthur peter mutharika si mtunda woti mungaukwere achimwene ng'oma yolira kwambiri sichedwa kung'ambika ndimafuna ndikuwuzeni chonchi mwina simukudziwa kapena mwayiwala zakuba zinakuyiwalisani chilungamo zokuba zimene mumachita mboma zinakuchosani pa choonadi mu 2020 ndimafuna ndikuwuzeni chonchi atango lengedza komanso bwana ataona kunena kuti no zisankho zaberedwa sanalimbane ni munthu sanakhale ku nyumba ya boma ananyamuka walk straight ku nyumba yawo ku page house ku mangochi and let me remind you nyumba ya profesa arthur peter mutharika amene amachoka ku state house inali isanathe ife amalawi tikudziwa zimenezo ndipo inu nomwe amalawi congress party mumayika nyumbayi mma social media munapita kukayijambula nkumanena kuti president wa malawi president wathu ngopanda nzeru walephera kumaliza nyumba lero walowa nyumba yosatha munali inu nomwe avitumbiko mumba ndi anzanu achina richard chimwendo banda ndi timu yanu yonse ya malawi congress party apm sanalimbane ndi china chilichonse kapena kukakhala nyumba ina iliyonse ya boma koma kuchoka ngakhale kuti chakwera anali asanalumbire ndimafuna ndikuwuzeni apm padakali pano sanapereke directive kwa wina aliyense apm ndi mtsogoleri osata malamulo as you know him very well kuti apm ndi profesa wa law aliyense amadziwa ndimafuna ndikuwuzeni kuchoka ku nyumba za boma zimene mtsogoleri wa dziko amakhala ndi system imene imangozipitisa yokha chisogolo kuti zikachitika chonchi zimakhala mwakuti mwakuti apm sadalumbire alumbiritsidwa posachedwa pa masiku awiri akubwerawa and sanayankhulepo chokhuzana ndi achakwera kapena nyumba za boma ndimafuna ndikuuzeni a vitumbiko mumba mwina inu simukudziwa apm mu 2020 anachoka mwaulemu wache kupita ku page house apm sanachoke kukakhala ku chikoko bay monga mmene mwalembera mwalemba kunena kuti profesa arthur peter mutharika anakakhala kusanjika kwa mwezi umodzi atachoka kusanjika anapempha kukakhala ku chikoko bay mwezi umodzi kukhala ngati apm analibe mnyumba za boma ngakhale president chakwera amakhala akulamula kwa myezi iwiri a vitumbiko mumba zinazi muzitenge bwino ndibwereze a vitumbiko mumba mwazitengera pa mgong'o zinazi musanza simuzitafuna nkuzimeza nokha mwaonjeza achimwene amalawi akudziwa kunena kuti inu ndi ndani amalawi tikudziwa kuti mwapanga chani mu zaka 5 amalawi akudziwa kuti mwaononga motani mu zaka 5 apm akudziwa zonyansa zonse zimene inu apurezidenti anu ndi nduna zinzanu mwakhala mukupangira nzika za dziko lino mmene mwapangira abuse misonkho ya amalawi mmene mwapangira abuse freedom ya amalawi mmene mwachitira zinthu zanu pa ulamuliro wa democracy amalawi ngakhale president elect he knows ndimafuna ndiyankhule chonchi mawa uno amumba leave our president elect alone once again mr mumba sir leave our professor peter mutharika alone samalimbana ndi munthu samalimbana ndi chitsiru salongolola ndi munthu maganizo ake ndi ofuna kupanga restore chuma cha dziko lino mtendere wa dziko lino umene munauononga umene munaupha please leave him alone mukapitiliza kumalimbana ndi mtunda profesa arthur peter mutharika mumva nazo kupweteka chifukwa musazitenge ngati mudakalibe ndi mphamvu zija zimene mumatukwana amwenye zija zimene mumafika kumamenya anthu m'mataunimu zija zimene mumangolamula ndalama izi zituluke za project iyi ndalama izi ndi za mafuta ndikudya zimenezo ndimafuna ndikuwuzeni nthawi imene ija yatha either you like it or not but no more mcp and you will never come back to power in this republic ndimafuna ndiyankhule chonchi amalawi anzanga profesa arthur peter mutharika alumbira posachedwa ndipo china chilichonse chimene ife ngati nzika votera profesa arthur peter mutharika ndi china chilichonse chimene ife tinakhudzika nacho kuti akuti no patabwera apm atithandizira kuti mtendere wa dziko ukhale m'malo mwace achichita ndithu ndibwereze apm alumbira posachedwa and padakali pano pamene tikuyankhulapa sakugona usana ndi usiku kukonza mapulani okuti malawi asazafeso ndi njala kukonza mapulani okuti forex ipezeke mdziko lino kukonza mapulani kunena kuti chimanga chipezeke mdziko lino kukonza mapulani kuti nthawi ya mvula yasala pang'ono fertilizer apezeke mdziko lino alibe nthawi yomakayankha kapena kumakayawerenga ndi kumvesera zokamba za a tina vitumbiko mumba ndi gulu lawo la zigawenga kulibe nthawi imeneyo apm as you know him ndi profesa amene china chilichonse chimene amachita chimakhala ndi saundi ya uprofesa ndimafuna ndiyankhule chonchi apm alibe nthawi yokayankha zopusa alibe nthawi yokayankha zisiru alibe nthawi yomakalimbana ndi mbutuma zidempete zimene zikukhala ngati zikubwebweta zikamawerengera zonyansa zoyipa zimene apanga ku dziko lino la malawi and akudziwa kuti posachedwa lamulo liwasatira ndipereke uthengawu kunena kuti palibe munthu ngakhale mmodzi amene ali mmaplani a profesa arthur peter mutharika kuti amangidwe kulibe koma lamulo ndi za uchitsiru zovunda zimene winawe wapanga lamulolo likusatira ufune usafune and ife sitivomera kuti zisiru zimene zakhala zikusowesa mtendere wa amalawi zisiru zimene zakhala zikuba chuma cha amalawi anthu amene akhala akupanga zonyatsa kapena kukhapa anzawo akhale ndi mtendere mdziko lino sizitheka zimenezo kaya mundimvetsesa kaya chinthu china ndimafuna ndiyankhule chonchi nonse amene munamuthawa profesa arthur peter mutharika ena anu tikuziwana china mbuli mapanga fanda chinadaliso kabambe kuti age limit bill apm asayime tikudziwa akabambe mpaka nakunafika kumakatenga ndalama kwa mcp mpaka nakuuma mtima kuti sangayime ndi apm and cholinga chofuna kuti agawanise mavoti ku southern region mulungu wawatsutsa mulungu wawachititsa manyazi kuli anthu ambiri amene anamukana peter mutharika ndikumakhala ndi makampu awo onena kuti gogo ameneyo sitikumufuna iya gogo ameneyo tipange china chonse timukhazike pansi a kabambe atupere muluzi mai joyce banda ndi timu yonse ija inachoka ku dpp ija ndimafuna ndikuwuzeni we don't have time now to welcome you even ine nditakuonani kuti mulidwekadweka mwina mwapatsidwa macontract pena pake i am telling you kunena kuti no tidzapanga ma demonstration dziko lino okuwuzani kuti ifeyo izi ayi this is new dpp sindifuna kuona nkhope za anthu adyera nkhope zimene zimakhala zikuyenda n'kumapanga china chilichonse kuti apm mwina angofa kapena aphedwe kapena aletsedwe kuyima pa zisankho ndimafuna ndikuuze, Mulungu si munthu. Mulungu amapanga njira popanda njira. Mulungu akasankha wasankha. Tsiku lina ndinayankhulapo ine kuti ngakhale mutapanga china chilichonse kapena kuika zindalama zochuluka bwanji, apm ayima ndipo adzawina alamulanso dziko lino. I think today you agree with me now. Ndimafuna ndiyankhule mawu anga omaliza chonchi kuti a Malawi Congress Party muiwale zozabwereranso mboma a kabambe dziwani kupupuluma ndi kumvera zitsiru zimabulutu zosapita ku sukulu chifukwa choti zili ndi ndalama kwakuphetsani mwachiphaso chipani cha utm chija last election chinali ndi anthu 1 chakuti miliyoni lero 213,000 chipani chathapo atupere muluzi kumayima poyera kumatukwana munthu amene anakupatsani unduna ndi kumakuthandizani inu ndi bambo anu ndi kumanena kuti amene uja wakalamba amene uja sakufunika dziko lino lero ndi zimenezi chipani chanu chapita nthawi ija munapeza anthu 500 chakuti 1000 lero mwapeza anthu 170 chakuti 1000 chipani kutha mai joyce banda remember munafikira pati chaka temu yapita ija ndi mavoti anu lero 80 chakuti 1000 ndimafuna ndiyankhule chonchi. Wina aliyense olimbana ndi odzodzedwa wake wa Mulungu sadzapambana nkhondo. And zimene zachitikazi ifeyo tionetsetsa kunena kuti anyamata amene athamanga osatopa achina jap muhango achina uh, uh, blight saka achina mwanamveka secretary general mukito magulu achina enok kazingeni chehana magulu achina president wa lef uh, prophet david bewe akuluakulu onse ma regional governor wina aliyense malawi ateteze a dziko lino asalole kuti chitsiru china chilichonse chimene chinamuthawa bwana chipeze contract ku dziko lino kunja kuno kuli ana amene atha kugwira ntchito amene titha kuthamanga amene titha kupanga zinthu dpp ya lero sikupanga welcome zitsiru zonse zimene zinatukwana peter mutharika zitsiru zonse zimene zimaonetsa ngati za nzeru dziko lino ngati kuli anthu akusukulu alipo dziko lino ngati kuli anthu oziwa ntchito pa ground tilipo andi ndimafuna ndiyankhule choncho sitivomera makadeti savomera akuluakulu athu savomera president himself savomera kuti chipani chiloweso nkhuwawe zina achina a- a- a- achina nankhumwa mmenemu sizitheka chilungamo chimapweteka koma ndachiyankhula my last warning inu amalawi congress party apm samalimbana ndi munthu sanakuyankhuleniponi mawu achipongwe sanachitepo china chilichonse koma mmatuma anthu kupereka chindalama kutani kutani kuti azimutukwana ena ndi awa sakumvesesa akulimbana nayebe mupitirize akangolumbira two days imene ikubwera mafana ndikuwuzeni pamene bwana akhala akulu- akulimbana ndi chitukuko ndi kusintha miyoyo ya amalawi mdziko lino malamulo akhala akulimbana ndi inu ambuye akudaliseni mukhale ndi siku lopambana amalawi tili limodzi amalawi tigwira ntchito amalawi dziwani china chilichonse chimene bwana anayika mmanifesto yawo chichitika mmene ananenera president ziyenda molingana ndi nthawi osakhumudwa osapupuluma amene akuyankhulawa ndi kulira olira salesedwa olo atazizunguzisa kukhoma olo atazimenyesa pansi olo kuzikwirira ndolira basi may god bless you thank you